the dc lero tikuyamba ndi nkhani imene ndi yokoma kwambiri makamaka kwa anthu onse amene akufuna kuti boma ili lichoke kutamveka nkhani ya age bill anthu ambiri anadera nkhawa chifukwa ufulu wa anthu ukanaphwanyidwa. Awa amene akulamulira amene aona kuti zinthu zawo zavunda, mazira awo asukusa, akupanga mapulani osiyanasiyana ndi cholinga kuti zisankho zimene zikubwerazi azayende mobera, azayende moyera, azabere komanso azayende moyera choncho adakonza pulani yawo yonena kuti abweretse bilu ya zaka imene ikutchedwa kuti age bill ku parliament koma dziwani kunena kuti chiseko chikakupana chakupana basi ah, ku parliament kuli komiti imene imayang'anira za zimene zimalowa m'nyumba zimatchedwa imatchedwa business committee business committee imasankhidwa ncholinga kuti Parliament isanalowe, Parliament isanayambe kukumana, akaunikire zimene ziti zibwere kapena zimene anthu ati akambirane mu period imene Parliament ikukumana. Ndipo dzulodzuloli Business Committee idakumana ndipo chosangalatsa n'chonena kuti a op, a ujeni, a a boma amene chiseko chawapana, amene zinthu zawavuta, amene akufuna kuti a, alowenso m'boma kawiri, mobera, moyera, ataibweretsa bill imeneyi pa tebulo, age bill ija yabandulidwa ndipo yalephereka, kusonyeza kunena kuti a opposition awina, a boma alephera, kusonyeza kuti bill imeneyi sitting of parliament ikubwerayi, siibwera uwu ndi uthenga wosangalatsa kwambiri umene ndikufuna ndikuwuzeni mamawa uno ah, kunena kuti kuzera kwa leader of opposition nkhani imene itabwera pa tebulo anthu kumene koko sanaivomereze kuti ikhale nawo mu ndandanda wa nkhani zimene anthu ati akakambirane ku parliament akayamba kukumana masabata akubwerawa. Choncho a Malawi nonse amene mmadera nkhawa kunena kuti candidate wanu mwachitsanzo ngati apm sayima, ah, dziwani kunena kuti kuyima kulipo ndipo palibe amene angamuletse. Ngakhaletu olo age bill ikanakhala kuti yachita pass, sikuti ikanamukhudzansotu apm ayi. izizi ndizofunikira kuti amalawi mumvese mmene amayendera malamulo lamulo likakhazikisidwa silimachita affect anthu amene akupanga kapena akuyimirira nthawi imeneyo mwachisanzo age bill ikanakhala kuti yachita pass siikanamuchita affect apm ikanachita affect anthu amenewo akubwera kuchokera 2030 kupita uku lamulo silimayenda retrogressively lamulo limayenda kuchita uh, limas, limayang'ana za kusogolo osakhala za kumbuyo choncho sangalalani a opposition amene inu mmakonda dziko lanunso a malawi musangalale kuti age bill ija yabandulidwa ndipo a mcp zawavuta chifukwatu iwowo akudziwiratu kunena kuti kuwina palibe ndipo ngati angawine chachidziwikire achita kubera ichi ndiye chilungamo chake Ndipo kafukufuku akuchita kuonesa kunena kuti palibe amene akumufuna chakwera muno mmalawi ngakhale anthu ache akumunamiza izizi izi zachitika ku parliamentzi tikuthokozeni inu a opposition mutapita kumeneko munakaima njii ndikumenyana nawo mukati muzipanga chocho nkhani zina ndi zinaso zili bwino ina ndi iyi ya Smartmatic yi mpakana lerotu amalawi sakudziwabe inuyo a opposition mwakhala chete kwambiri mukanapanga chotheka kuti Smartmatic yi tsogolo lake liziwike kodi anthu akavotera kuzera ku sati- Smartmatic kapena manual chifukwa eni ake amavoti amene ali amalawi amene akufuna kusankha anthu akufuna ya manual Choncho tikanakondwa kwambiri kuti mmene mwamenyera nkhondo imeneyi ya age bill yi, imenenso imangobwera ndi cholinga kuti asokoneze nkhani zina, chifukwatu boma ndi lochenjera, amati akaona kuti apanika dziko lonse likukamba nkhani ngati mwachitsanzo za mafuta, zakusowa kwa forex kukwera kwa zinthu fetereza kusowa amabweresa nkhani ina kuachita divert amalawi kuti asamakambirane nkhani zija akambe nkhani zina ndiye iyiso kupatula kuti yamenyedwa ku business committee yalephereka komanso inali njira imodzi yopusisira amalawi kuti asiye kukambirana nkhani zimene zikuwachita affect pano azikambiranano za age bill Choncho sangalalani komanso inu a opposition samalani kunena kuti Kodi nkhani imeneyiyi ya chisankho cha 2025 anthu akukavotera kudzera ku Smartmatic kapena manual? Muka, tikanakondwanso kwambiri nkhani imeneyi mukanayichita tackle. Nkhani ina imene mukuyenera kuyichita tackle inuyo a, a opposition makamaka mukapita ku parliament ndi nkhani ya ma pension. Munayenera kuonesesa kunena kuti malamulo amanena kuti munthu akachita retire ayenera akhale 3 months asanalandire ndalama zake, 3 months ikangokwana akuyenera alandire ndalama zake koma kuno ku Malawi boma la anthu okuba ilili anthu akumachoka tiyerekeze a 2021 pakana lero sanalandire pension yawo nanga kuzakhalire a 2024 nanga kuzakhalire a 2025? Ndizomvesa chisoni kunena kuti munthu akuchita retire ndalama zake osalandira, 3 months ndikudusa, zaka ndikumangodusa koma ndalama zake munthuyo osalandira pakana ena afika pomwalira. Ana akuzunzika tikunena pano, azikazi awo akuzunzika tikunena pano, kumayendera kuti akalandire ndalama zawo kenakonso kufika kumene kujaso mwina mkazi ujaso ndikuyambaso kumamugona, kumamunamiza kuti tikuyendeserani zonse Ndi ziko lovuta kwambiri, ziko la manjanjawidi, ziko la mamafiya, limene sitikanayenera kuti ah, ti- ifeyo Amalawi tizilola mchitidwe umene uwu. Anthu akuzunzika kwambiri amene a- akuyenera kulandira pension yawo, even a compensation omwewa kuti ah, bo- bujeni khoti linalamula kuti boma lichite compensate anthu kaya anapanga ngozi kaya anatani, ma compensation kulibeko pakana leroli anthu amangoyenda. ndizomvesa chisoni kwambiri and this is the duty of the opposition kuti muonesese kunena kuti mchitidwe umene uwu u- usapitirire muno mmalawi mchitidwe wina ndi chikhalidwe cha apolisi apolisi tsopano anyanya ayisandusa polisi ngati makhoti apolisi kale lija ukati ukamapita ama, a- amanena kuti ndi abale athu koma leroli apolisi pa ngati kuli institution yokuba mwa akuba onse ndiye kukubedwa kwambiri ndi ku polisi katangale too much munthu kupitako kumeneko kuti ukadandaule ukapusa mwalo modandaula kuti akakuthandize umamangidwa ndiwe mwana wina wa ku polytechnic ku mubas wamangidwa last thursday kummanga last week thursday atapita ku limbe polisi ndipo inu a oc a ku limbe mulungu akuyendereni mukuyenera kuti muachite discipline anyamata anu makamaka ku ma cids Mwana wapita ku Limbe Police kukadandaula kuti ine naberedwa tabuleti yanga ndipo tabuletiyo ndaiona pa shopu ya munthu. Tabuletiyo ndi yomweyo mwana uja kukachita lipoti Charles Gesi, Charles Magesi, kukachita lipoti kunena kuti ndaberedwa tabuleti yanga. Kukafika kumene kuja kutengana ndi wapolisi uja kuti aka, akayione tablet ija wapeza kuti munthu uja wapa shop uja ah, atamtenga osamutenga ndi foni ijayi kupita naye ku station kukamfunsa kuti mwana uyuyu akunena kuti tablet yake ili ndi inuyo ali tiyeni tipite pa shop tikatenge ndiye mm, abale anga inu amene muli mmakhala mu Limbe kumene kuli polisi kujako ndi kunsika kuja kumakhala kunali depot yakale munthu sungayende 2 minutes anangosika pansi paja 2 minutes kubwereranso ndi foni ina ya new one ali tablet ndiyi ali ayi si imeneyi ndikunena kuti ili ku shopu ali iwe ndi wokuba ukumunamizira munthu kuti wakubera iweyo ndi chisiru kwambiri lowa mkati mwana kulephera kunena kuti chabwino bwanji tikanapita tonse ndikayisonye tabuletiyo ali ayi ndi wokuba kusonyeza kuti wapolisi ndi bwana uja anagwirizana mwiniyake wa shopu uja kum'mangitsa mwana kuchokera Lachinayi osam'patsa chakudya, osam'patsa mwayi kuti mwana uja aimbire azibale ake. Wakhalako Lachinayi, Lachisanu, Loweruka, am'dala ena achisoni ati akupereka chakudya kwa m'bale wawo ndi amene amuwombola mwanayo kumuuza kuti upereke 100,000. Mwini wake akufuna 100,000 komanso ku polisi kuno tikufuna 50,000. Ati compensation yomunamizira munthu yokunena kuti ati ndi wokuba. N'zomvetsatu chisoni. Ku Zomba ku Zomba munthu wagula mafuta pa filling station pa njinga ya moto basi kumupeza akuchotsamo mafuta aja kuti asunge pena akagule ena malinga ndi crisis. Apolisi kumupeza ndikumulanda njinga ya moto ndikumulanda mafuta ndikumulandaso 400,000 kuteko tikunena pano atulukaso pa belo ndi mtengo wa 150 koma ukafika ku polisiko amanena kuti belo ndi yaulere kuzunzana tokhatokha kuzunzana ine ndimamva chisoni ndikamaona gulu lina la anthu likuzunzika and apolisi mwanyanya kwambiri kuzunza anthu sindikuziwa kuti cholinga chanu chimakhala chani anthu akuzunzika koopsa mmaderamu kumangomangidwa opanda zifukwa Ku- nkhani yokuti ndi yokuti ikhoza kukambidwa kwa amfumu koma mmapeza apolisi pakana ammanga nayo munthu ndiyosiyana kwambiri polisi ya lero ndi polisi ya zulo polisi ya, ya maiko am- am- amene maboma ena mbuyomu ndiyosiyana kwambiri ndi iyiyi so inu a opposition munayenera mutenge a leading role kuti zinthu zangati zimene zizi zisamachitike kuno ku malawi chifukwa tangoganizani mwana wa sukulu kumumanga kuchokera last thursday la Mulu- kuzamutulutsa la mulungu kuzeranso kwa munthu and pakali pano patu mwanayo akuyenera ati akapereke 100000 ndikupemphe iweyo charles magesi kumene uliko usakapereke 100,000 imeneyi ngati apolisi amadziwa kumanga munthu akakuyimbira foni azanimange ineyo chifukwa ndi chibwana chachikulu chimenecho chikuti azikazuza anthu munthu wapita kukadandaula malo mokuti a nkhani ija ayiyendese mu chilungamo akukalandiranso zachinyengo ndalama kuseri ndi kummanga munthu ja kumuopseza munthu kuti asakachite ripoti leroli apolisi akulephereka kuti athandize anthu chifukwa cha chinyengo this is very very uh, sad in a, in a democratic country like malawi anthu ena amene ine ndimamvera chisoni ndikamakhala siku ndi siku ndi atolankhani atolankhani akuzunzika kopsa kuona ndalama imene amalandira ndi zimene anasayinira pa contract zosiyana and institution imeneyi kapena mbali imeneyi industry imene iyi ya journalism inawe- inayenera iwunikidwe bwino kwambiri kuli a lot of pain kuli a lot of suffering makamaka amongst atolankhani lero li mukayiona industry imene ya atolankhani is sinking simply because atolankhani ambiri akulephera kuti azilankhula chilungamo chifukwa ambiri aja amachitidwa silenced ndi ndalama ndalama zimene amalandira ku ntchito kwawo ndi zochepa nde akapita kukatenga nkhani zija kuja amakhoza kuyitembenuza nkhani ija ndikuyi- ndikukhalanso yonama osakhala kufuna iyayi koma amafuna amusangalatse munthu uja kuti alandire ndalama journalism is dying in malawi ndizosiyana kwambiri ndi mmene amapangira maiko akunja atolankhani akunja amalandira ndalama za phwamwamwa and panayenera kuti ma institution ngati uh, ministry of information min, ministry of labor anayenera kuti aziyendera masiteshoniwa kuona kuti kodi welfare ya atolankhani ikuyenda bwanji anthu amene aja akuzunzika ambiri a iwo akakhala kuti ndi asikana amangogonedwa kuti nanga ine ndipanga bwanji Ah, kutenga matenda osakhala kufuna koma chifukwa cha low salary and munayenera kuti inuyo aboma mukhale ndi uh, njira zowunikira kwambiri ma station ma radio station ma tv station kuona welfare ya atolankhani akuzunzika kwambiri eh? akulandira ndalama yochepa ena mpakana lero imafikapo nthawi yom- ya ngongole radio station yawo tv station yawo kumanena kuti ati ili nanu ngongole ndalama osalandira masalale osatani osawapatsa anthu ndiye osangotseka bwanji kungoitseka ujeniyo chifukwa ikuzunza anthu and zonsezi zikuchitika at your watch as government you are not taking any, any measures to stop this it is very very sad kunena kuti tizizunza atolankhani amene ama, amene kalelo tife tikati tikamakhala ndikumamva za atolankhani kuli ngati a Malume Tenthani umadziwa kuti kuti oh yes amenedi ndi atolankhani koma lero zinatha zonse zija zinatha chifukwa cha corruption marediyo ena ndi a feki marediyo ena sanayenere kuti apasidwe layisensi koma ndithu aku, akuzunza anthu awo wa ntchito mabwana akuzunza anthu awo wa ntchito kungowazuzula pang'ono ndiye kuti ntchito atani akuchosa so kawirinso tili ni mabungwe ena akumatenga atolankhani from their station kupita nawo ku field kumakawagonesa osawapasa ngakhale allowance munthu kumakhala kuchokera kuchokera um, first day pakana the seventh day pakana mwina two weeks ali ku field zomwezi system yayamba yokuti ati ndalama tikusiyirani mu foni tikusiyirani mu foni munthu wachoka kwawo mmene alili ngati ma drivers aja aku aja timanena aku ma car hire Ena amachita kumakapempha ndithu kumakapempha ndithu pa filling station, kugwesa galimoto mpando ndikugona pa filling station mabwana ali m'mahotelo. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti ma car hire owners akuzunza anthu awo kwambiri and panafunika regulation yabwinobwino yochita protect ma drivers. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, T/A Mabuka. Tithokoze kwambiri NRB atazuzulidwa kunena kuti aba ndalama za maziphunzitsi ku Mulanje awalipirano tsopano the DC atabangula izi zimenezi ndi zimene ife timakonda tikati kumenyera ufulu ndiye kumene koko from Njeza Village T/A Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa